ee kɔmi an bɔra awa komi an bɔra ne yɛrɛ na sira ɲini sa ka taa so
ne kɔni ma fosi fɔ e ko ko ne ka n da de ko ne kana kuma k'a diminen don fɛn min kɛ jelika yɛrɛ de ye muso ɲini ka d'a cɛ ma e i ma taa kɔkɔ i ma taa bakɔ i ye muso sɔrɔ i kɛrɛfɛ mun ka di k'o bɔ a tɛ se k'a fɔ ko a b'a dɔn a b'a dɔn
n'i ko ala ko tiɲɛ yɛrɛ jelika kun ma ko fosi t'a cɛ la a mɔgɔ kɔni kun t'a la sa n ko ne m'o f'e ɲɛna o don la cɛ y'a kɛlɛ
hali dumuni daw t'a sɔrɔ k'a dun a fɛ ayiwa a b'a terikɛw fɛ n'a ma taa janga fɛ a bɛ taa misi fɛ dumuni na ala ne de bɛ k'o f'i ɲɛna a bɛ n'anw fɛ a tɛ se k'a ɲɛfɔ jelika ye ne tɛ k'o f'e ɲɛna O don la k'a ni fɛn kɛlɛla a tɔgɔ daw kɛlɛla kɛ ko daw y'a gɛn ko daw nan'a sɔrɔ ko baarakɛla in yɛrɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ kani k'a ye kani bila ko k'a ka fini jukɔrɔfini ko o m'a bɔ dɛ awɔ o m'a bɔ dɛ ko kani k'olu kuru ko k'olu bila a ɲɛna yɔrɔ la sa cɛ de ko k'ale bɛ k'o ɲini k'ale m'o ye k'ale y'a weele k'a k'a fɔ ka kani kɔnɔ ko ni kani nana ka bɔ sugu la awɔ
Kani de y'ale muso ye ko kani de bɛ fɛn bɛɛ yɔrɔ dɔn k'ale tɛ foyi kalama so kɔnɔ ni kani ye fini ko ale de bɛ taa arranger armoire kɔnɔ awɔ sa kuma de samana dɛ ko cɛ y'a fɔ k'a ka kani bila ka bɔ baara la dɛ k'a ko cɛ k'ale tɛ se ka kani bila sisan k'ale tɛ se ka kani bila a banna cɛ y'u gɛn min kɛ u taalen de filɛ nin janga fɛ o kuma la dɛ n'i y'a mankan mɛn o kuma la ko h Ni n y'a f'i ɲɛna ko daw y'i sigi ka doni sɔn na a yɛrɛ sigilen ɲɛna kɛ hali a ma se k'a dalajɛ a tɛ se ka kuma o ne kɔni tun y'a filɛ i b'a sɔrɔ sitanɛ a ni sitanɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sitanɛ a mɔgɔ ni sitanɛ mana kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i cɛ ladonni fana o ye sitanɛ ye ne ma dala ni nin natɔ kɛ ni kankari dar'a ye o a ma bilasira de i ka kan k'i cɛ kɔni bila i ka ɲɛ ee daw yɛrɛ de don daw de don parce que a y'a bila muso tɔw bɛɛ ɲɛ n'a ko fɛn o fɛn a b'o k'a ye n'a ko k'a ka si k'a jɔ a bɛ si k'a jɔ ko n'i y'o kɛ muso la a bɛ muso hakili la ko cɛ bɛ siran a ɲɛ k'a sɔrɔ a tɛ siran i ɲɛ o kuma mais o de kan ka kɛ a b'o de fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ko daw kan ka siran ko daw bɛ siran a ɲɛ fo ka dama tɛmɛ ne ko daw bɛ ka min kɛ silamɛya yɛrɛ la i kan ka kɛ daw b'a filɛ naloma de daw tun b'a e bɛ ka ɲɛ b'a fɛ a tɛ ne y'a kasi la e de bɛ kasi la mɔgɔ kana ɲɛ bɔ mɔgɔ fɛ k'a ye ko ɲuman na ko ala tun ka ne kɛ karisa ye bon ne min bɛna karisa sɔrɔ kɛ n'o b'o dɔn i t'a fɔ ala tun k'e kɛ karisa ye wa fo k'a sa tɛ kun Kani na bilen k'a ko a la fo k'a sa tɛ kun Kani na i Kani ko min o de don e Kani bɛ e ka somaw bɛɛ yɔrɔ dɔn a b'i ka moriw bɛɛ yɔrɔ dɔn fɛn fɛn e bɛ fɛn fɛn kɛ Kani b'a bɛɛ ɲɛ dɔn a bɛɛ b'a kɔnɔ o de kama ko k'a tɛ se ka segin k'a bɛ taa ni kɔni a ka taali in tɛ k'a fɔ ko cɛ man d'a ye dɛ maloya wɛrɛ a ka taali ni maloya de maloya de taali don nka ni Jelika taara fɛn bɛ yɛlɛ Jelika la ɲin tɛ min da kɔnɔ n'a taara o tɛ Kani bolo bɛn n'a ka bara da banna cɛ ka kɔɲɔkura ko hali ni falitigi y'a ka fali san a b'o tile fila falitigiya jira n'i ko k'i t'o ye a bɛ fali ta k'i gwɛn a b'i gɛn n'a ye dɛ cɛ ko kuralama mɔgɔ ma
da bɛ yɔrɔ min na nin ye sa n'a ko ko Daw k'a ɲɛna ta ale ni Kani na a bɛ Kani ta Kani yɛrɛ de kɛra Daw ka fɛn bɛɛ ko ale y'a sen samara fɛn bɛɛ hali ni Daw ko Jelika i tɛna n ka samara in jɔsi a b'a fɔ Kani hali ni Kani taara sugu rɔ a b'a fɔ Daw i jɔ Kani ka na ni Kani nana a b'a jɔsi a banna komi aw yɛrɛ y'a tɔgɔma ɲɔgɔn ye aw b'a dɔn ka A daraka Kani ne bɛ Jelika dɔn ne kumana ka dɛsɛ Ala donna Kani de la ka kɔgɔ gan na la ne kɔni wa y'a dabɔ a kama Jelika ka bɔ tobili la de wa mini Jelika m'o fɛ ne de ye n ka dumuni ta n ka so ka na dɛ k'a datugu Daw ɲɛ Jelika yɛrɛ y'i sigi k'o dun ko n'a nana a ka kɔgɔma in dun n'a y'a diya a k'a to yen ko ne dabali de banna la nin don aa Ala n da jɔ la Jelika la koyi mɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔ jo bɛ mɔgɔ la sa nka ale ta in a dama tɛmɛna An. a dama tɛmɛna ko m- ɔ, foyi tɛ baarakɛla ɲɛ don Bamakɔ ka musow la ni nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ. A banna. Ee, nin dɔrɔn de don dɛ parce que u b'a fɔ ko n'u t'i bolo k'i tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye. I tɛ se ka fosi k'i yɛrɛ ye. Bon, ko n'u ko k'u bɛ taa fana k'i b'u deli o de kama u bɛ ɲɛdonya kɛ mais n'u y'a dɔn k'i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye a tɛ s'u la ka malobaliya k'i ye. N ye nin de fɔ a ɲɛna o. An?
Abada. Ɔ, a filɛ nin ye sisan sa Ale bɛna kɛ cogo jumɛn na sa Kani bɛ se a ka baara la ne bɛ gala a bɛna kɛ cogo di ne yɛrɛ t'a dɔn est-ce que Jelika yɛrɛ bɛ se tobili la yɛrɛ Kani tɛna bonya tugun Kani tɛna gasi sigi tugun e sinamuso ale de bɛna Kani bonya sisan sabula ka da a kan Kani b'ale ka ko bɛɛ dɔn Kani ka k'i dala makan fɛ ale bɛ se ka fɔ k'ale bɛ se ka pɛrɛn yaada kɛ Kani na nujuru de bɛ Kani bolo sisan
ne ye nin kuma bɛɛ fɔ a ɲɛna mɔgɔ n'i ka baara kɛra

o tun bɛ don ka so kɔnɔ k'a kɛ i b'a fɔ kani bɛ cogoya min na ko jeli ka sabali kana kani kɛ ten i bɛ n'i sigi don la kɛ i bɛn'a fɔ ko ne y'a f'i ɲɛna a dɔ ma se bi yan n'a fɔra k'a to n'i m'a to n'a to nin i kelen b'a mɛn tile ka farin an ka taa an ka taa a ko na dɔ kɛ maɲumako kasi la yen nɔ e bɛɛ b'a i ladi de o jɔn bɛ n'a gɛlɛya tiɲɛ f'a ɲɛna e ye ne ka tiɲɛ fɔli bali o
ee Fatima e k'i yɛrɛ cɛ tɔgɔ tugun Sumaworo a taara de a taara ne ko a taara min b'a taa yɔrɔ dɔn sumaworo ye hɔrɔn kolon de ne bɛ n ka baara dabila ka tugu kɔ ko ne b'o ɲini ayi sa mais Alima a ka baara yɔrɔ t'a ka baara yɔrɔ dɔn ee ne taara siɲɛ saba olu ko k'a bɛ min olu ko k'a bɛ taa voyage la K'a taara voyage la mais a taatɔ fana m'a sara e la k'a ma fosi fɔ ɲɛna kalo fila nin y'a kalo fila de a ma na de wa a bɛ baara e k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna tan bani a bɛ baara yɔrɔ de la wa a ye muso wɛrɛ de ta ka taa n'o yɔrɔ wɛrɛ n'a voyagera ni sunguru de a n'o de taara ɲɔgɔn fɛ mission na mission wa a yɛrɛ ka mission o de taara ale mission
ee ko dɔrɔmɛ filanin ye ɲɔgɔn ci a pɔsi la dɔrɔn ayi
Dusukasi la e dun sigilen b'o kan yen ten n bɛ mun kɛ i bɛ mun kɛ wa i tɛ wuli k'a ɲɛɲini Alima ka jumɛn ɲɛɲini Alima a ye dɔ kɛ koyi Alima ka ɲi n'a segin n'a fara diɲɛ na a bɛ segin ka na ne yɛrɛ ko kɛ n'a k'a sigi a bɛ ka wari min sɔrɔ kɛ a k'o don a denw na n'a fara diɲɛ na a bɛ segin ka ne sɔrɔ e b'i sigi k'a kɔnɔ f'a ka fa diɲɛ na
e b'a fa waati dɔn diɲɛ na muso dutigi a ma nɔgɔ koyi ayi e b'a fa waati dɔn diɲɛ na n t'a fa waati dɔn nka ne ni denw bɛ yen ni bɛ se ka dɔ kɛ n yɛrɛ n sen ka kɛnɛ n bolo ka kɛnɛ alhamdulilayi n tɛ n denw balo n bɛ n jigi da ale kan o ye tiɲɛ i denw balo i kan'i jigi d'a kan Ayi ne fɛ sa ne ka mun ye ne ta taa e ne ne ta ka dɔgɔ la Alima de fosi man jugu wo kɔnɔ fɛn ma kɛ n tɛ bɔ i kɔrɔ ɛ i b'i sigi yen dɛ ni tile y'i sɔrɔ tasuma y'i sɔrɔ fiɲɛ nana ji nana i b'i sigi k'a bɛɛ kɔnɔ Alima e yɛrɛ dun ne yan dɔ ma sɔrɔ ayi dɔ ma sɔrɔ nka dɔɔni dɔɔni don Ee, a tɛ mɛn tuguni awa ee a tɛ mɛn n'i y'a Ayi. sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ e sira bolo la, nka dalen da e k'i sɛgɛn. kisɛ kan Ah. dɔɔni dɔɔni de don k'a fɔ dɔɔni dɔɔni Eh, mais Alima a tɛ mɛn ayi e hakili na kɛ ko dɔ la Eh, ayi n hakili tɛ ko ma n hakili bɛ ko ma komi n tɛnɛmuso den kɔrɔmuso mamuso den eh, bɛ Faransi o ko o ye wele o don na k'u bɛna eh, a kɛ balima furu ye A bɛ Faransi i bɛ taa nɔfɛ yan aa an m'a dɔn fɔlɔ n taara o ma taga o i tɔgɔ ye di Awa janko ne ka furu dɔrɔn kɛ o kɔni o ye tiɲɛ dɔrɔn a banna ɲɛ a yɔrɔ ma jan bilen ala k'o latigɛ amiina yarabi ala
Awa de y'i diya an bɛɛ la O kɔni dɛ ale ni madame Janga fila e ninnu y'u diya ayi madame Janga ka jali kɔni kɔmi ne da ma y'o la parce que ne terimuso ni n nan'a fɔ a kana kɛ i n'a fɔ ne bɛ k'a kɔrɔfɔ n'o tɛ hali bi kɛ hɔn walayi Janga ye waa bi naani de kɔnte k'a di se Setu ma i ko mun waa bi naani Janga y'o de kɔnte bi k'a di Setu ma a bɛna taa voyage de la ayi dɛ K'a don a da la kɛ voyage wa ala ye dɔw sɔn dɔgɔkun o dɔgɔkun kɛ a b'a sara waa tan ni kalo sara a bɛ billet de banque de falen k'a d'a ma ko setu i bɛ to ka nin fɛnkɛ komi wari kuraninw ka di e Janga de b'o di Setu ma ten a bɛ baara dɔ de k'a ye ayi foyi ka baara kɛ a t'a ka so wa
e yɛrɛ bɛ k'i ja kɛrɛfɛ ka muso sara kalo la ala bɛ dɔn e kɛ ala yɛrɛ ɲɛ la tiɲɛ la Setu ye kalo sara tala ye e dun ko jugu Setu ka jugu kalo sara tala ye ko dɔgɔkun o dɔgɔkun Janga bɛ waa tan d'a ma kalo mana sa Janga bɛ tila ka wari falen ka wari d'a ma k'a k'o bila a bolokɔrɔ ko ni magomisɛnnin min b'a la o t'a ka tulu sɔngɔ na o t'a ka parfum sɔngɔ na o bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ nasɔngɔ de don e m'a faamuya ayi nasɔngɔ wa ee ne bɛ yen nɔ ɲinan y'a san joli ne b'u senkɔrɔ o kɔni o ye tiɲɛ ye ee i bɛ se k'an sɔsɔ o la a e kɔni b'a dɔn i daga wuli su t'aw fara tile t'aw fara tile t'an fara ee alima mana min fɔ Setu ko la aa o de don ne mana min fɔ bama ɲɛko la a dɔnbaga lajɛ de y'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ala ka dɔ nɔgɔya i yɛrɛ ye koyi alima a ye dugawu kɛ n ye walayi Ka dɔ nɔgɔya n yɛrɛ ye jumɛn ye mais ni maa y'i lajɛ kɛ i ka bon i ka jan i jɛlen i cɛ ka ɲi a bɛ kɛ o kunko de dɛ aa ko furu gɛlɛyara e ma Alima ayi o kunko kɛ ko kunnafɛn de bɛ ne na o sisan ne bɛ k'o kunnafɛn de furakɛ unhun a taara sisan a aa hali n'a ma taa a bɛ comme a yɔrɔ ka jan na sisan parce que n tɛ sugo kirikara ninnu kɛla bilen quoi fɔlɔ la n bɛ ji ani fiɲɛ ni e, cɛncɛn ninnu n tun b'olu ye fɔlɔ mais sisan n bɛ ji dɔrɔn de o dun ko ko ji ye hɛrɛ ah. n'o tɛ tasuma ni dɔw fana ko ji ma ɲi dɛ Alima ko ji hmm. ko ji ma ɲi wa ko n'i kun tununna o la k'i tɛ ye dɛ ayi awa ne kun ma tunun dɛ ne ka sugo bɛɛ la ne kan bɔlen don ne kun ma tunun Ne ka sugo bɛɛ la ne kan bɔlen don kɛnɛ ma ka ne kun tunun abada fiɲɛ ma deli ka tigɛ n na ji la fɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ
ne bɛ ji dɔn o ka ɲi k'u yɛrɛ de y'a fɔ n ɲɛna ko n kana ji in ta gɛn k'a ka ɲi ko n k'o to e tun tɛ ka to k'i ban k'an ma furu ma kɛ e tɛ ala ka jɔn An k'an gɛrɛ nin kogo nin suma la i filɛ ka an tɛ taa bi an bɛ nin bɛɛ de fɔ yan bi ayi an bɛ taa an bɛ taa an bɛ nin dɔrɔn de fɔ komi n'a ye nin fɔ sira fɛ o kana kɛ fɛnkɛ tile ka fara a y'i kunna don sa i jɔ yan fɛ yɔrɔ nin na kɛ sisan kɛ Fatuma i filɛ ka kuma de lawuli nin walayi Fatuma ha cɛ tun tɛ se k'a fɔ ne ma ne Alima ma ko n b'i fɛ cogo di n'i y'a fɔ ne ma dama ko Alima ko ka di n ye an bɛ se ka teriya kɛ mɛ k'a fɔ ko Alima ko ne bɛ fɛ k'i furu o don bɛ i ka ko bɛ nege bɔ n na wa ni Ala ma jan kɛ ne bɛ muru ta i kama e Alima e ta ka jugu ka jugu la dɛ i ko ko ka jugu ne wa Wa ne man jugu mɔgɔ si ma fo minnu tun bɛ waa waaw di ne ma ne b'olu de gɛn ka bɔ n kɔ o de kama olu bɔra e nɔfɛ mɛ i ka jinɛ yɛrɛ tun tɛ foyi d'i ma ne ma
ɛsike a tun bɛ fɛn di ne ma a tun tɛ foyi di ne ma ne kɔni tun bɛ jabalen kɔ ne tun tɛ foyi sɔrɔ ko jumɛn o jabalen taara min jabalen ale bɛ parantiya de la sisan komi pɛrɛmi tun b'ale bolo k'a ka pɛrɛmi burunna ko mobili tigi y'a ka mobili minɛ a la
e alima e alima ayi ne y'o ka ko dabila koyi ne y'a dabila ne y'o jɔ wa hali ne yɛrɛ y'o tɔgɔ mɛn ko jabalen yɛrɛ ka kan ka dɔw tɛ ko ɲɛnama ne y'a kɔ olu dabali de tun bɛ bɔ olu b'a fɔ alima ne tun b'i filɛ la ne tɛ dan e fana tun bɛ ne filɛ ne tun t'a tɔgɔ dɔn nka ne kɔni tun b'i ye nin nɔfɛ dɔn ne ko ɲɛ kɛ nin muso ɲumanba in lajɛ nin cɛ nasuguya in kɔ alima o jigintɔ paseke paranti jigintɔ bɛ jigin dɔrɔmɛ tan mugan A tun bɛ joli d'e ma o ka rasiyɔn ye kɛmɛ de dɛ kɛmɛ na e ta tun ye joli ayi
awɔ walayi sa ko ne ta tun ye ayi ne ta tun t'o la koyi sisan ni ne tun taara yɔrɔ min na ne tun ye wari sɔrɔ kɛ ne tun bɛ dumuni dilan ka taa a tun b'o dumuni dun o la sisan n'a ko ko kara t'a kun ne tun bɛ taa o kara san n'o zɔgɔda ka n'o d'a ma
Ko zɔgɔda wa awɔ alima o ye fini de ye b'o dɔn ko fini wa o san i fɔ o zɔgɔda ma bɔ alima i bɔra karata wo fɛ sinɔn aw bɛɛ tun bɛ kɛ kelen koyi yiri de don sa min bɛ meleke o de don an k'o fɔ dɔɔni ayi ne bɔra o la sisan ne t'o la bilen e yɛrɛ tun b'a min wa ayi kuma dɔ la n'a ko ne k'a mɛnɛ ne bɛ tiri kelen ta dɔrɔn bɔn kuma dɔ la ne fana tun tɛ tiri kelen ta dɛ paseke ni ne tun y'a ta ne sɔgɔsɔgɔ ka sɔgɔsɔgɔ fo ne tun bɛ fɔɔnɔ
ala de farala an kan ko tile sumalen de a bɛ fɔ o de ma ko wulada awɔ kɛ ni tile kɔni sumana a bɛ fɔ ma ko wula ne nin bɛɛ dabila sisan
alima mɛ i tɛ taa tulu baraw don wa i tɛ taa tulu baraw don jɔn fɛ Aa musokɔrɔba dɔ bɛ yan fɛ yɔrɔ in na k'o ka tulubara ka ɲi dɛ ayi ne ka di cɛw ye koyi ne joli ma ka di ɲɛ tɛ ne la de hali ni n ma tulubara don kɔni n'a tɛmɛna nin kan ayi furu tulubara de ko don furu wa aw ne m'o fɛ na ko ne tɛnɛnmuso den mɔmuso kɔrɔmuso den bɛ Faransi ko ko k'a bɛ na le yan n'o nana dɔrɔn a ko bɛ ɲɛnabɔ sani jilata in ka taa kɛ o fana ka n'a ban E e ka Awa ka kuma lajɛ hakɛ to nka Awa bɛ sin ka cɛncɛn ta ka kɛ maa ka dumuni ɲɛlen na ni ala de cɛ e a Fatuma e ni ala cɛ nin yɛrɛ ye kuma ye est-ce que mɔgɔ bɛ dugawu don mɔgɔ ye k'o ji ta la tɛ ne ka hɛrɛ taatɔ la yan a kɔni Awa maa min ko k'a kunkolo tɛ tunun ji la a to yen ko ne bɛ sogola kuma kelen kelen de la yɛrɛ hali o yɛrɛ tɛ a tɛna bɔ ka bin fara sanfɛ i dun tɛ fara dɔ ɲini k'i jɔ sanfɛ an ka taa Fatuma an ka taa parce que ne ɲɛna ko mɔgɔ sɛbɛ ko don Ne t'a dɔn k'Awa bɛ k'a bila kuma min na hakɛ to kana dimi ayi ma dabɔ o kama ne ne tɛ bilen koyi ayi ne b'a ɲɛlen ne fɛ Alima i ka furu ka di ne yɛrɛ koyi
ne yɛrɛ ma de ye alima kɛ kuma dɔ la hali ne tɛ se ka sunɔgɔ mun fɛ n fa ye wa n ba ye teri ɲininkali ayi teri alima an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ setu la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ setu la setu de ne teri setu kan ko sunɔgɔ bala fɔ mais e ta y'i sɔrɔ jumɛn fɛ ayi alima i teri don ko ne cɛ terikɛ fana setu cɛ ye Mɔgɔ tɛ yen, ɔ ne ni Setu fana an diyara ɲɔgɔn ye, awa, Setu diyanyemɔgɔ fana ka di ne ye, Awa dɛ, kana saga ni baw fara ɲɔgɔn kan a ka ɲi, i sera i ka sira fara la, sira fara, Alima kana dimi i y'a mɛn, awɔ ne ma dimi, na an ka taa, awɔ hakɛ to, na an ka taa, Ala ka dɔ nɔgɔya, awɔ k'an bɛn Fatuma, awɔ, na an ka taa, awɔ kana dimi sa, i ɲɛ bɛ nin na walahi, aw ye naafigi de ye, e ni Ala cɛ mɔgɔ bɛ saga ni baw fara ɲɔgɔn kan, a ka gɛlɛn, olu tɛ siya kelen ye, olu ye suguya kelenw ye Ne ye saga ni ba fara ɲɔgɔn kan o bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ kana dimi sa Alima a bɛ fɛ ka kuma de ta ne da a dun tɛ nin ta ne da e tulo t'a la k'ale cɛ terikɛ ye janga ye ko janga terimuso ko bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ setu la est-ce que ne y'o fɔ ale ɲɛna ayi n bɛ n ka jinɛ gɛn ko mun kɛra ni ne y'o gɛn sa a ko ne ka n jɔ fara kan ne bɛ fara bɔ min ka n jɔ o kan a kuma ka ca fara yɛrɛ gansan o jɔli man di est-ce que ale bɛ ne ka hɛrɛ fɛ n'o fara karira ne sen kɔrɔ sa dun an tile yɛrɛ man'o chauffer i bɛ bɔ o fara kan a bɛ k'i la n t'a gɛn min n t'a gɛn sini i jɔ dɛ n yɛrɛ ka segin ka taa fɔ ko ayi i kana i jɔ Alima i bolo d'i dusu la a bɛna kɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ man ɲi Est ce que ne kan k'o kɛ. Ayi i man k'o kɛ kɔɲɔmuso ee marakaw ɲuman maɲɔ. Walaye n'a na bɔ France n'a na ni fɛn min ye kɛ n bɛ taa i sama hali n'a kɛra mouchoirnin ye n b'o d'i ma. A banna ne ko Alima misali la maraka de don wa? Aa ne ma est ce que maraka ne yɛrɛ siya jumɛn ye nin ye? Ee Alima kabako Alima e ye siya jumɛn ye wa? I na kɛ bamanan ye sa kɛ. Ni ne ye bamanan ye a bi sɔrɔ bamanan ne yɛrɛ m'a dɔn min don ne yɛrɛ m'a dɔn siya min don fɔlɔ. Ee Alima e t'i tɛnɛmuso den mamuso ta den e t'o siya dɔn. Komi o yɔrɔ ka jan ne t'o ne t'o. I tɛ fɛ k'a fɔ ne ɲɛna ne ti n'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko Alima. Awɔ ne b'a dɔn e t'a fɔ mɔgɔ ye Fatuma. Ne ti n'a fɔ mɔgɔ ɲɛna comme ne yɛrɛ ye maraka ye n'a sɔrɔ maraka don ne bi se ka to ka nimɔgɔya tulonkɛ k'i fɛ. Ni fila tɛ a bi sɔrɔ maraka ye.
ala k'a kɛ maraka ye olu fila dɔ la kelen bɛ sɔrɔ wala bamanan wala kadɔ olu kɔni dɔ de bɛ sɔrɔ a ka ɲi Alima a ka ɲi n yɛrɛ y'a tɔ faamuya ee ala Alima i ka n fana sama ni duwa ye ee Fatuma e ko e ka duwa kɛ ɲɔgɔn bɛ ne kɔnɔ cogo Fatuma ne jɔlen bɛ k'i kɔnɔ de ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ awa
e ma taa de ee awa n'an ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye e bɛ ka ne kɔnɔ o la awa n'an ka taa aw bɛ sira kelen fɛ de
Fatuma e ka dugawu kɛ cogo tɛ ne bolo e m'a fɔ k'e b'i sigi k'i cɛ makɔnɔ ko n'o fara diɲɛna tuma min na wa ayi o ye ne hakilina ye sa Alima n'a fara diɲɛna a b'i sɔrɔ yen Alima an b'o kɛ ɲɔgɔn na i ko n ka mun fɔ Mɔgɔ bɛ kamalen kɔrɔ fa kuma dɔn diɲɛ na, mɔgɔ kelen, mɔgɔ fila, hakili fila, awɔ Alima n'i y'a ye kɔni ne kɔni y'a fɔ i ɲɛna kɔni, un, ne kamana gannen de don, an,
o kɔni ye tiɲɛ ye, n kamana gannen de don, Atuma, naamu, a ma ban, awɔ an bɛ tila sisan, a bɛɛ tɛ se ka fɔ bi koyi, ayi a bɛ ka ci dɔ de ɲɛfɔ n ɲɛna, Atuma, naamu, taa sini sufɛ n b'i sɔrɔ i ka so i bɛ n sɔrɔ n ka so taa n b'i sɔrɔ i ka so o bɛ diya n ye dɛ awɔ karamɔgɔ dɔ bɛ to ka na n bɛ n'a lajɛ n'o nana n tɛmɛtɔ bɛ tɛmɛ o fɛ n'o nana n bɛ t'a f'i ɲɛna n k'o nana i bɛ taa i ka fɛn f'o ɲɛna kan'a to a ka bɔ a kalama n t'a f'a ɲɛna hali ni cɛ in mana kɛ Alima walasa fɛɛrɛ ka kɛ dɔrɔn ne ka se ka jagokun dɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye k'an sigilen bɔ tan awɔ awɔ n y'a mɛn awɔ an k'a kɛ ten awɔ k'an bɛn o la awɔ k'an bɛn a tuma ne bɛ taa dɛ e ala e fana sa Awa han i bolo da i dusu la an ka taa salamuhalekum walekum salam ee janga ça va ɛɛ Dawu bisimila
n ma se ka na kunu ah ouais jɔ bi n k'a lajɛ ka boli ka na ok cɛ ok mura ni sɔgɔsɔgɔ kɛlen bɛ k'an sɛgɛn kojugu ee e k'o tɛ dugu in bɛɛ la sisan walayi Mhm. n jɔ n ka boli ka n'i lajɛ awɔ sera ka tɛmɛ ka taa so non o diyara n yɛrɛ de i bisimila saba est ce que i ka muso yɛrɛ ma bɔ yan O tun bɛ yan Dungulobugu mankan na a dɔw yɛrɛ farala ka na n fo mɛn ayiwa sisan kɔni a ko kɔni banna kaban pewu walayi ee i ye cɛbakɔrɔ ye e kɔni sisan e b'a fɔ alhamdulila ne kɛra dika ye e ta bɔra la tɔ ye ne ta ye
ee ne ta ma bɔ la fɔlɔ dɛ mun wɛrɛ tora a ma bɔ a kalama kaban a bɔra a kalama kɛ nka halisa an ma ɲɔgɔn ye ka kuma fɔlɔ
E m'a fɔ a ye ko kan nin don wa ee don min na ne bɔra e fɛ yen ne ko ko ne k'a fɔ a ɲɛna n nana sigi ne ko ko n bɛn'a fɔ a ɲɛna a ko ne ma ko ne ka n da to a nɔ la k'ale b'a tigi dɔn ko ne ma taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini fo musokɔrɔba sijɛ wa a ka ka lajɛlibaw tun y'a f'a ye n k'a b'a dɔn a ko k'ale b'a dɔn n k'i b'a tigi dɔn kɔni ee k'ale b'a tigi dɔn k'o t'ale ni foyi cɛ A y'a ye dɛ u bɛ ɲɔgɔn fili tan de a taara ba walan dɔ de ta dɛ awɔ a don ta bɔ ta ka sɔrɔ u ma muso in ɲɛla yɛrɛ nka u bɛ kuma fu fu dɔ fɔ ten k'o yɛrɛ ka kɔrɔ n'i ye yɛrɛ n'u m'a fɔ kɔɲɔya tan u n'a fɔ kɔɲɔya mugan k'a sɔrɔ ala b'a dɔn kira b'a e n terikɛ ye a ko in ka wusa koyi i tɛna fɔ ka nɔgɔya n yɛrɛ ka de koyi N ɲɛ b'a ko la, un, i bɛ bonya yɔrɔ min, unhun, i bɛ taa yen, ee a bɛ fɔ tori ma yɔrɔ min na ko baɲɔgɔn, i bɛ da yen, o ye bugu yɔrɔ ye, siga t'a la fiyew,
nka, un, aa e ko a ko kɔ bɛna nɔgɔya e ka so yan, ee n terikɛ foyi, en tout cas a banna, a kɛli de ka gɛlɛn, a gɛlɛya voilà a gɛlɛman tun ye nin de ye, a ka don dɔrɔn, a bɛ ka don dɔrɔn, n'a ma ɲɛ k'a donna ka ban, unhun a jɛ ne n'a balabalalen ee a bɛ ka ye ne tɛna n yɛrɛ to nin bolo n'a ko k'a b'a kɛ don o don kɛlɛ de ye ne bɛ yɔrɔ wɛrɛ ta e bɛ yɛlɛma yan fɛ a banna c'est tout banna ala to ka bɔ ne yɛrɛ y'o de programmé c'est-à-dire ni ne bɔra kɔni ni a y'a ta kɛ don man di tile man di mankan ne bɛ jɛn nin so in yɔrɔ kɔ a bolo e ni muso bɛ ni muso bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a tɛ k'ale de la cɛ n'a fɔra ko muso ma a ye sabali u t'a kun dɔn a bɛ olu yɛrɛ de ye o parce que cɛbakɔrɔ yɛlɛma bolo ka ca wa a tɛ fɔ ale ye k'a to a bɛ fɔ e de ye k'a to a bɛ fɔ min ye k'a to i t'a to ale yɛrɛ ta ye alhamdulilahi cɛ min bolo b'a kɔ sɔrɔ n'a ma ɲɛ bi a tɛ yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ fɛn bɛɛ a tɛna k'e de la cɛw i b'a dɔn nin fana ye min kɛ yan ne tɛ foyi fɔ Setu ye Setu fana b'a deli ko la halisa. Ko n taara ka taa sɔrɔ Setu ni fɛn dalen bɛ n ka dilan kan. Alima. Ko dilan na cogo di?
Alima dalen bɛ n ka dilan kan, ka sunɔgɔ, ka clim k'a la. Awɔ.
O fɛrɛ la.
Awɔ. Ee n ka cɛ, a ka fisa koyi. N ko Setu a ko naamu, n ko Setu a ko naamu, n ko n tɛ segin a kan bilen. Unhun. N ko c'est fini nin y'a dan ye, n t'a f'i ye tugun a dabila. A banna. E yɛrɛ de bɛn'i yɛrɛ ladi sa. Unhun.

Aa jigilatigɛ wɛrɛ t'a la sa o n y'a f'i ye karisa a to a to unhun n'i m'a to n'a tor'i kɔrɔ i 1 t'a cɛ uun o n'a ta o ta an haa ɛ jigilatigɛ bɛ min e ta kɔ bɛ sɔn ka juguya ni ne ta ye dɛ a mun na ee bari e ta ye daga w dagawuli terimuso ye ɔnhɔn ɛ nin tɛ baarakɛla ye wa cɛ a bɛɛ 1 ee u tɛ 1 ye dɛ a bɛɛ 1 bɛɛ kelen cɛ bɛɛ kelen k'i nin bɛɛ kelen soman fisa denba ye a bɛɛ kelen e fana e fana ta ka jugu koyi bon ne ta in différence min bɛ e ne ta ni ɲɔgɔn cɛ o ye ta in yɛrɛ de ye ale ma imposer e kan aa n'o ale donnen don n'i ka fɛn bɛɛ ye o Anw nka a yɛrɛ b'a fɔ k'a ye kangari da ye kelen tɛ fila tɛ saba tɛ a dabila kelen teriya ye tiɲɛ ye nka maa tɛ i gundo bɛɛ fɔ i teri ye maa t'i teri su ka k'i cɛ kan i b'a la an yɛrɛ bɛ ka nin ko jalaki ka an jalaki foyi t'a la wala foyi ninnu yɛrɛ de jalaki ye ko a bɛɛ y'u ka laɲini de terikɛ ne tɛ siran an ta da fɛ ko e ta don ne yɛrɛ kɔni ka siran banna pewu i yɛrɛ minɛ cɛ ka kɛ cɛ ye a banna nin ne kɛlen de ye cɛ ye sa surtout muso donna ka ban kana jɔrɔ wa ne ni muso ni tɛ siri ka dankun mɔgɔ si fɛ wa foyi tɛ bɔ a kɔfɛ denmisɛnnin min don a ladamulen don kojugu a b'i bonya a bɛ maaw fɛ a bɛ maa bonya a hakili sigilen don a ladamunen a muɲunen a sabalilen a ma ban wa Wa a b'i sago kɛ a kumakan tɛ digi maa la jaa fɛn ɲuman tun bɛ ne ɲɛ kɔrɔ n t'a ye
sisan jaa
fɛn ɲuman tun dogo n terikɛ denmisɛnnin kololen yɛrɛ don banna sisan nin ne bɛna musotigiya damu da i ma lafiya wa sisan kɔni n'a yɛrɛ kɛ maa ye ne fɔlɔ muso tun bɛ n bolo damu tun t'a la dɛ tɔgɔ de b'a la ko muso b'i bolo tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ kɔni muso tun t'i bolo tɔgɔ de tun b'a la n y'a f'i ye k'a fɔ ko jelika yɛrɛ ka kuma foyi ma digi ne la fo hali ni ne ka baro ko an k'a programmer hali sini ni kuma in jiginna n kɔnɔ n bɛ tɔɔrɔ e furula ka na i cɛ bara pour que e cɛ k'i sɔrɔ ka baro k'i kɛ fo k'a programmer fo a yɛrɛ b'a fɔ ko samedi nata kunɲɔgɔn hɔn n ko samedi nata kunɲɔgɔn ne nana e fɛ yen k'an ka baro kɛ e na fɛn wɛrɛ kɛ la o samedi ma se ma se fɔlɔ n'a sɔrɔ i ka hakilila ala tile yɛrɛ ka farin sa la setu
setu yan don wa yan e bɛ min bɔ kɛnɛ sigi kuma nege tɛ n na tuguni setu ne nana ee a diyara
o ala de ma ne ka tagali latigɛ e ala ma latigɛ n y'a fɔ a ɲɛna n ko e tun b'a fɛ ka e tun bɛ na n' ye sira minɛ yɛrɛ ko nka ko mɔgɔw fɔra i kɔ jan ka wele k'i seginna a a yɛrɛ y'a faamuya i ma taa o fisayara yɛrɛ cogo di ɛɛ ee setu don kɛlɛ de bɔra la kɛlɛ jumɛn e b'a sinamuso dɔn ne t'a dɔn k'a dɔn ala kana n kɛ k'o dɔn yɛrɛ fana ne t'o dɔn ne t'o ɲini k'o ala dɔn dumuni kɛ k'a dɔn bari ne na tɔɔrɔ fila f'i ye ne n a taara o kɛ man sugulɔn dɔ a taara o kɛ u ye a y'a kɛ worominɛ dɔ ye ma sugu dɔn wa barisa ni cɛ ko k'a bɛ dimi don muso la a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔmɔgɔ a ka lamɔden cogo di a ka den lamɔlen a ka tulu sannen yɛrɛ kɔni ye yɛlɛko ye sa ko yɛlɛko tɛ wa a y'a tɛnɛnmuso den de ta a tɛnɛnmuso jumɛn de o de fana ka di olu ye ni cɛ ye bolofa nin sɔrɔ dɔrɔn ko k'a ka tɛnɛnmuso ah, den ka d'a ma to olu ma foyi kɛ nin sen mm. somɔgɔw yɛrɛ ma foyi kɛ nin sen aw ye don ko k'a ka lamɔden olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di jɔn kan Ne t'o dɔn e tɛ kan dɔn e tɛ jelika ka kan dɔn ne b'a ka kan min dɔn o y'a ka baarakɛla de o yɛrɛ de ko kɔmi kan ka fɛn a ta ka bɔ i b'o fili n kan cogo jumɛn na tan a ta
alima ala sɛbɛ la kan fɔ n ye sa setu i sigi i kana na i tantanma ka bin n kan yan dɛ bari bin bɛ wuli bin kan tɛ wuli i sigi
cogo di i ye min mɛn o yɛrɛ de don a ka kan nin dɛ a ka baarakɛla kan nin n yɛrɛ ɲɛ o bɛ nkalon kɔrɔbɔ dɛ i t'i hakili sigi setu ka n hakili sigi i bɛ n'i sen fara sɛsi kun k'i yɛrɛ jogin a y'i ɲɛnaminina de
ka kan nin furu
Ka kan furu kɔni o la n k'i ma taa saraw n'i y'a ye ma taa e ɲɛ mun de y'a bila o la diyaɲɛ kɛ e setu i jɔ an k'an sigi an k'an ɲɛmajɔ ban ye e de b'i ɲɛmajɔ ne ne kɔni ɲɛmajɔra bari ne bɔra yen ji k'i ɲɛ la ayi ne kɔni tɛ ne ma bɔ sunɔgɔ la e de bɔra sunɔgɔ la e de bɛ taa ji k'i ɲɛ na ɛɛ ayi n m'a f'i ye ko n yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ ɲɛ alima sisan an ka mɔgɔ sɛbɛ fɔ alima i taara jelika sinamuso yali i dɔnbaga jumɛn de don ɛɛ setu n taara n kelen kun tɛ yen komi i bɛ fɛ ka detayi de mɛn ne kelen kun tɛ yen ɛɛ atuma kun bɛ yen ɛɛ awa kun bɛ yen wa mɔgɔ caman wɛrɛ fana kun bɛ yen nin nɔ ka fara ne yɛrɛ alima kun kan

Jelika kɛ ne taara sɔrɔ Jelika de sigilen don kɛ a ye ne ye dɔrɔn a ye kasi daminɛ ne ko ko mun kɛra ko Jelika ko ko ma fɔlɔ i la k'a tɛna laban i la ko k'e fana b'o kɛ kasi ye ko mun kɛra k'o tɛ ko si ma digi ale la ko min digira ale la kɛ k'ale yɛrɛ bolokolon mɔgɔ k'ale ka mɔgɔ lajɛli k'ale ka nafolo k'o de bilara ale la k'ale yɛrɛ ye kɔɲɔminɛn san ka di mɔgɔ min ma dɛ k'o tigi de kɛra ale sinamuso ye, ko Jelika y'a fɔ a ɲɛna k'ale ye minɛn san ka di a ka dennin ma k'o kɔɲɔ bɛna kɛ, minɛn san ne yɛrɛ t'a dama ye dɛ ka tila ka waa bi naani minɛ cɛ la tuguni k'o d'a ma tuguni a ka taa n'o ye a faso la
k'a ye Kani de furu wa, awɔ, a ye Kani de furu n yɛrɛ ɲɛ ka taa u lajɛ kɔɲɔso yɛrɛ la ko Daw yɛrɛ fɛn yɛrɛ Daw yɛrɛ bɛ ne laminɛ ka ɲɛ, i jɔ n bɛ duloki bila n kanna ka na, e bɛna taa min Ee n tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye koyi Setu ne bɛ taa Ndaw kama Setu e i jɔ tan fɔlɔ dɛ i ta i sɔrɔla mun fɛ i bɛ taa Daw nɔfɛ ko mun i bɛ taa mun fɔ a ye ko mun ne ka fɔcogo t'o la e bɛ taa mun fɔ sisan sa e bɛ taa min fɔ e b'o fɔ ne Ne yɛrɛ dun bɛ ko la sa Alima e ma dɔn ko nin kɛra baara ye sa Setu n ka sabara sen kelen bɔ n t'a dɔn e bɛna taa yɔrɔ min na nin ye ne ta sen kelen i ta sen kelen a bɔ Alima e bɛna taa min nin ka jugu n'o bɛɛ ye ne b'e ɲininka sa ne ka nin ko ne ka kan ka nin ko kɛ cogo di sisan e ka kan ka hakili fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ de bari e mana fɔ k'i bɛ ko ko fɔ na kɛ o bɛɛ ye fu ye e tɛ hakili fara ɲɔgɔn kan e mana nin kɛ tɔgɔ ba Jelika b'a kɛ cogo di Ko Jelika y'i kali Ala la ko fo n'a ta a ka minɛn cɛ ko ninnu tɛ bɔ kɔɲɔso la k'ale sɔrɔ yen aw fana y'o deli an y'a deli kɛ aw ni ko aw de bɛ ko kojugu la kolokolo dugu aw tun b'a to a ka taa sa n'a taara o ye ɲuman ye o juguman ma yɔrɔ bɛɛ tɛ ka sira n'a ka baarakɛla bɛ se k'i sigi cogo di ɛɛ Setu a n'a ka baarakɛla tun tɛ sigila ɲɔgɔn kan wa o kun ni nin tɛ kelen o sigi bɛ sigi bɛ n'a taara o ne b'e ɲininka n'a taara nafa jumɛn b'o la Janga jɔn nana f'i ye i bɛ Janga wele jɔn y'a kuma f'i ye Setu nin tɛmɛna o yɔrɔ kan koyi e Janga Setu bɛna ne di Janga ma tugun Janga a kɛra ne dun y'a f'i ye k'i ka dɔ bɔ sigarɛti min na Janga i tɛ sigarɛti bila ba sɔgɔsɔgɔnin filɛ i la nin cogo la tantɔba in ne sigarɛti bila n bɛ mun ta sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn Janga dɛ e Ala Janga ne dusu tiɲɛnenba de don walayi Janga ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ mun de kɛra Jaa jaa ko e terikɛ i tɛ min kalama kɛ Ndaw kɛ k'a ye Ala minɛ ka taa a ye muso filanan min ta yɔrɔ e t'a dɔn ne e Ala Janga ni nin fɔra e yɛrɛ dabali bɛ ban Janga k'a ye Ala de minɛ k'a bolo fila tigɛ a kɔfɛ k'i ɲɛ siri ka Ala minɛ a m'i miiri fosi la ka taa a muso ka baarakɛla de ta ka n'o fara o ka kan

Setu i ka ko tɛ a ma segin ka k'i ka ko ye n t'a fɛ ka kuma mɛn n ka so kɔnɔ eh, setu ne tɛ n daw ye bi n tɛ daw ye sini e, e t'a dɔn ko min ka di daw ye a y'o de kɛ voilà eh, setu ne ma ko sumɛ e na paraw mɛn ne mun ko ye i bɛ wali ko ta ka k'i kunko ye tan cogo di ne de n daw ye wa eh, ne bɛna nafigiya ɲɛji bɔ ne kɔrɔ yan ko b'ale yɛrɛ kun kan ale na se ka nin ko kolokolo e b'i cɛsiri wali ko la mun na i b'i cɛsiri waliko la mun na, ee Ala, fɛn min t'i ɲɛsirala yɛrɛ, jɔ a ma mankan suma de k'a fara ɲɔgɔn kan k'i jɔ a jɔlen na i ko n jo b'a la k'a sɔrɔ a jo tɛ foyi la, a ye baarakɛla furu ye baarakɛla, baarakɛla tɛ mɔgɔ de ye wa, est ce que n'a tun y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye a bɛ baarakɛla furu ka fara a kan wa, unhun, cɛ ka kɛ so kɔnɔ ko i ko muso t'i bolo, ɛ Janga Alijatu min ye mɔgɔ ye e bɛna ne ta ka fara o kan, ne mun k'o ye
bɛɛ ma kuma Jelika fɛ ne yɛrɛ kuma mun tora ne ma min fɔ Jelika ye n ka so yan mun tora sa Setu fana ma min kɛ n ye diɲɛ ko bɛɛ fɔ Jelika ye yan a ye n lamɛn yan a kɔni ma n lamɛn mais ni min ka d'a ye k'a b'o de kɛ donc a fana y a pas de problème cɛ fana b'a sago kɛ c'est tout ne ko e tɛ cɛ sago kɛ Ha i b'a kɛ mɔgɔ de la i b'a kɛ i yɛrɛ de la hali n'i ye cɛ sago kɛ n'a diyara a bɛ dɔ wɛrɛ furu ka fara i kan foyi tɛ bɔ a la n yɛrɛ tɛ dimina ko yɛrɛ aw ka tulo gɛlɛya de aw b'a tɔnɔ sɔrɔ n'a fɔra k'a to a to n'i m'a to n'a to ni kelen b'a cɛ hali sini a b'a furu n'i ye ta fɛɛrɛ la fɔtɔ ye nka naloma don a jɔlen tɛ foyi dɔn
Janga ka ɲi ne m'a dɔn ko sogo kumunkumunɛ ko don bari o nalabɔ man go Setu e man ka kuma nin na yɛrɛ ne man ka kuma ne ye Jelika weele fo n ka so yan ka kuma a fɛ a kɛra ɲɛna yan a kɛra ɲɛna ye ne sa muso ma ban sa nin baarakɛla ka nin y'a nin b'a bɛɛ de ɲɛdɔn nin bɛ fɛn fɛ ko bɛɛ de Jelika fɛ ko bɛɛ de ɲɛdɔn a mɛnna a bolo a m'a baarakɛden minɛ a y'a gɛrɛ a yɛrɛ la o de la a y'a furu e bɛ so kɔnɔ ko muso b'i bolo a tɛ baara foyi k'i ye foyi foyi foyi a mako t'i la a ka sira t'i la i bɛ so kɔnɔ i tɛ so kɔnɔ a t'a dɔn yɛrɛ Jelika b'i jɔ a cɛ ma ko pour que u ka baro kɛ f'a ka programme i y'o mɛn wa i y'o mɛn i bɛ tila k'a fɔ k'a man ka muso furu ka fara a jo t'olu la o a jo ahan fɛn dɔ bɛ ko dɔ bɛ Sanba jalaki bɔ nka a tɛ wɛrɛ fana cɛ kun bɔ tan ka wɛrɛ cɛ ka tila ka wɛrɛtigi cɛ a nɔfɛ
k'a misi bo bɛɛ furan ko ye wɛrɛ dama wɛrɛ tigi n'a ka wɛrɛ bɛɛ hali misi sennɔ tɛ ye
k'a ɲuman bɛɛ fara mun ko e t'an da la nin kuma de bɛ dugu fan bɛɛ i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ ko n fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ n sigilen bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ de dɔn ka ne kuma da kuma ye
E t'a ye ni mama ye ne kunbɛn n'a kuma ye ko daw ye a ka baarakɛla furu a ye n'o tigi dafara ne bɛ juguya daw ye o ye jɔn i i t'a ɲɛ sigi i m'a fɔ ko problème tɛ mɔgɔ si ko ma deli ka kɛ dugu kɔnɔ ni daw ka nin tɛ dugu mɔgɔ bɛɛ kɛmɛ ka nin k'a ka dala kuma ye bi hali u tɛ daraka dun n'a kuma ye i m'a bɔ fan o fan i n'i ye mɔgɔ fila jɔlen dɔrɔn daw de tɔgɔ b'u da n'i ye mɔgɔ fila jɔlen dɔrɔn jeli ka nin daw i t'a ɲɛ sigi ko n'i y'a ye k'a ta kɛlɛ de kɛ ka wuli sisan dafara waleya tɛ
ne bɛ kun ko i bɔ o kɔni dɛ o tuma kun ko tɛ mɔgɔw dala de yan a belebeleba nin ye daw ye ni nin tun kɛra ne ye n'i y'a mɛn cɛ o cɛ da n b'i da fara f'i tɔn nin ye daw da ye ne yɛrɛ ta daminɛna don e t'a kɛ dafara mansin ye ça veut dire quoi ça a bɛ cɛ tɔgɔ tiɲɛ n daw ye nin kɛ n daw ye nin kɛ n daw man k'a kɛ wa setu
a kɛra cogo jumɛn foyi e ka ne sigi ka ɲɛji sumalen jigin ko foyi ee a kɛra cogo jumɛn janga i ni ce nba
a kuma b'e fana da wa jumɛn ayiwa a ka ɲi jumɛn kuma ayi n tɛ ne tɛ foyi kalama dɛ Aa n'i t'a kalama i kana k'a kalama dɛ setu cɛ tɔgɔ de bɛ bɛɛ da dugu kɔnɔ daw tɔgɔ de bɛ mɔgɔw da fan bɛɛ daw ka ko wa bɛɛ kɛmɛ k'i ka baara bɛɛ bila i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ daw fana ma hali ala ma taa k'i taara yɔrɔ la ka taa i ka fɛn banki la ou bien dɔgɔtɔrɔso i bɛ daw tɔgɔ de ayi mais janga dɛ hɔn wala occupation fana tɛ adamadenw na bi koyi wali problème wali problème
de bɛ

aw hali sini ka na a b'a ta n'i ye nin cɛ o cɛ kɛ daw i b'a kɛ tan ni dɔnkili min kɔni dacogo ma ɲɛ o bila cogo kɔni b'i kamana gan
ko ni daw y'a don ta daw y'a bɔ ta ne yɛrɛ taatɔ filɛ daw fɛ yen komi a bɛ bɔ bi n b'a fɔ he i ko k'i jɛ k'i ka fond de valise bazin jɛmanba don ka banfula jɛman don an ka yala dugu kɔnɔ ani kɔɲɔmuso n'a ma bɛn mɔgɔ min ma su ma fu o mun ko ye ça veut dire quoi ça ni muso tun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ dɔ wɛrɛ ta n'i ye baarakɛla kɛ kɛ i b'a fɔ k'o de ta ye so ye o de bɛ so bɛɛ ko bɛɛ kɛ cɛ b'a furu kɛ n'i mago tɛ cɛ la fo baarakɛla de bɛ occuper baara kɛ pour ka taa furu e de b'a dama ka furu a b'aw janbaw cɛw la mɔgɔ wɛrɛ bɛ occuper a la ko o tɛ furu a bɛ furu hali sini ni nin kɛra kɛ

Dumbuya y'a kɛ cogo min dumbuya daw y'a kɛ cogo min ni bɛɛ tun b'a kɛ tan wallahi muso aw bɛ hakili sɔrɔ a ka ko la anw ma taa fɔlɔ n'an taara baarakɛla ta ka fisa i yɛrɛ cɛla fo bara i ye kuma jugu fɔ setu ma

e man'a fɔ ne sisan bɛɛ bɛ taa f'i ka mɔgɔ ye ten de ne ma n'o kama sa ne ko ko c'est tout mɔgɔ minnu b'u ka baarakɛyɔrɔ la olu ninnu ka du kɔnɔ kuma ta kun ka taa fɔ baarayɔrɔ la dɛ mais ni e ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ banki kɔnɔna na sa an sigilen fɛrɛ la an b'a baro kɛ o ye wajibi ye a bɛ kɛ ten a bɛɛ de bɛ sɔrɔ la
Wali problème ka d'a ye kojugu a fara cɛ la hali sini a b'a kɛ a n'o tɛ ne man'a fɛn ɲɛna ni e taara ne yɛrɛ ma taa la sa c'est tout i cɛsiri kuma la n'o tɛ n'e kun taara kɛ walayi n'e yɛrɛ tun ye daw ye bi kɛ e tun tɛ se ka kuma y'a ye bara fa in ko n tɛ baarakɛla ta y'a kun ye c'est tout o kɔni an bɛɛ y'o kɛlɛ kɛ yan e ka ɲi ka ne fo de i y'a kun ye ayisa i y'a kun ye wa
C'est tout t'a ye hakili t'a ye a diminen de don dimi fo de ye nin ye wali kun ko man'i fa i yɛrɛ ta bɛna mun kɛ ne mun ko e ta ee hali sini a b'a kɛ hali sini a b'a kɛ janga yɛrɛ kelen bɛ ka nin ko k'a ta ye komi a taara sa a a bɛ ka taa a yɔrɔ jɛya nin na e m'a dɔn janga bɛ ka nin ko k'a ta ye F'a b'i fonifoni n'a kuma ye c'est tout n k'e ma taa o de don e ma ye janga dɛ n daw ye miiribaliya de kɛ nin daw ye taasibaliya de kɛ nin n k'e ma tɔw ye sa o de bɛ k'e bila nin na n'e ye tɔw ye kɛ ni e yɛrɛ ye daw yɛrɛ ye bi kɛ e tɛ kuma yɛrɛ daw bɛ foutaise min na du kɛnɛ ma n'e yɛrɛ y'o bɛ e tɛ kuma Ee c'est tout o la ne bɛ k'o fɛn ɲɛna o ko wari kolokɔni mana se baara la n'i yɛrɛ ta daminɛ i bɛ taa min nin dɛ c'est tout e bɛ nin dusukasi ni nin sɔnja la
i m'a daminɛ tuguni yɔrɔ i delila k'i dajugu jɔ n na alima i tɛ fara k'i dajugu jɔ n na ne ka n dajugu jɔ i la i y'i dajugu jɔ n na e ko ko ni wali problème ye nin kɛ ne na ko ne yɛrɛ ta daminɛna dun o tɛ e bɛ k'a suma ni ne ye kana to ka nin kuma sugu suma ni n ye yafa ma ee c'est yafa ma zana de don kana fɔ ka kuma n t'a fɛ ka kuma banna n t'a fɛn fɛn ni nin ko in bɔlen don ɲɔgɔn fɛ n t'a don ne ka ko la n t'a suma e ma terimuso an k'an pan o kunna kibaru duman wɛrɛ bɛ yen o k'i dusu suma fo n'i y'o fɔ ne ko ye dɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la eh, hali t'i ɲɛ walawala fana eh, n tɛ se ka ɲɛ walawala nin na koyi terimuso an ye cɛ sɔrɔ jɔn eh, ne yɛrɛ ee komi e m'i ɲɛ walawala o ayi sa alima kana n nanɛgɛn dɛ k'i nanɛgɛn wa tiɲɛ de don n ko an ye cɛ sɔrɔ koyi i sɛbɛ la sa sɛbɛ de don ko u nana cun ne yɛrɛ kan n tɛnɛmuso den mɔmuso kɔrɔmuso den bɛ faransi u ko ko k'a kɛ balima furu ye sisan o kɛlen na min kɛ u y'a ko dogodogo n na ko bari ko ne ka ko man di ko n'o nana fa sisan ko ne b'a fɔ ko n t'a la u y'a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban fo ka dɔgɔ yɛrɛ tigɛ ko kalo tile tan kunun su fɛ yɛrɛ de dɛ fa ne faw ye n wele ka na sigi k'a fɔ n ɲɛna ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ ni duman ni eh! fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ ni duman ni fiɲɛ bɔra min a dusu da i ye tafe saba d'i ma i k'o kantigɛ k'o bili kana fɔlɔ dɔrɔn o y'a dala fiyɛ o y'a dala fiyɛ awɔ n yɛrɛ ɲinɛ n'o tɛ n kun kan ka kɛ ka n dala fiyɛ ayi hali ne m'o fɔ ne b'o fɔ tafe saba ka waa fila d'a kan k'a kala n dusu dara a banna awɔ

ala ma nin kɛ a y'a kɛ ne de ye walayi ne de kan ka ala fo k'ala barika da
Alima kana nin kɛ kasi ko ye sani mɔgɔ kan k'i bolo fila da kun ka kule bi ne de kan ka n bolo fila da ɛ nin diyara ne ye koyi ala kuma bɛɛ ala ni ce koyi n ka verre ka taga di yan
janga na n k'i ka verre d'i ma janga n dala fiyɛ N'o dalafiyɛ ko kɛra ɛɛ i tɛ n dalafiyɛ nka nin tɛ Janga diyanyeko ba ye dɛ Janga k'i ye sinakɛ sɔrɔ jɔn Alima Alima jumɛn ee Janga i ka verre di Alima ɔn a ta e terimuso ɔn e Alima ɔnhɔn ko cogo di a ye cɛ sɔrɔ aa awɔ u nana cun a kan yɛrɛ de n ma d'a la ni nin ko bɛ mɛn yɛrɛ bari nin ko kalaman sugu ninnu tɛ bila ka suma o han unhun kunu kunu a sini su- kunu sufɛ yɛrɛ de n faw ye n wele Janga k'a fɔ n ye

ni taali latigɛra an tɛna kɛ sigiɲɔgɔn ye nka ni taali ma latigɛ n na so ɲini yan yɔrɔ kɛrɛfɛ k'a sigi Alima a ka tagali fɛnɛ man go n ye a bɛ n bila ɲɛnafin na mɛ yanni tagali ko ka ɲɛnabɔ a bɛ so ɲini kɛrɛfɛ yan ne yɛrɛ bɛ so ɲini so ɲini bi bɛɛ n bɛ mɔgɔ bila ka yɔrɔ ɲini surtout kana kɛ bi bɛɛ dɛ an t'a ko lajɛ Fana e
cɛ sɔrɔ hali foyi ma kɛ fɔlɔ nisɔn de don sa ka dalafi e dalafɛ bɛ d'i ma na nin kelen kɔnifɛ bɛ d'i ma e yɛrɛ kɔni ni ba mɛtiri wɔɔrɔ ka ɲi

Eh, maɲɔ ah. o bɛ kɛ sisan an bɛna to ka wele ko maɲɔ yɛrɛ ye tafe saba di ka waa fila da o kan ah, sisan an bɛna maɲɔ min wele de ko maɲɔ eh. ala ka ko ni si bɛn amina rabi eh, ah, ala ka don yira an kɛnɛ na ee janga o don o kɔɲɔ don ne tɛ fɛn min kɛ fo ni ne tɛ yɛlɛ yiri min na fo ni n ɲɛ m'a ye walayi o ye tiɲɛ ye Fo ni n hakili ma min ye ala k'a don jira amina rabi ne yɛrɛ na koba k'a don n'ala sɔnna n dalen b'o la ne ka sinanin kale o y'an ka ko ye dɛ n'o tɛ so ka bɔ ne ɲɛkɔrɔ o fana tigi bɛ se o la
aw fana tɛ muso ɲuman ye aw senkɔrɔ o
ayi dɛ n'o tɛ bi ma mɔgɔ bila munumunu na hali Janga terikɛw m'a fɔ tile kelen ko n bɛ Alima ka ko la e ye nin ye dɛ